na omenala Igbo ịma mmọnwụ maọbụ ịba mmọnwụ dịka obodo dị iche iche si akpọ ya bụ ibe ndị Igbo wepụta ibe a na-akpọ rite of passage ogo nwoke ya agawe wee baa n'ibe eji nwoke eme Igbo wepụta na nwatakịrị ọbụla ruo arọ iri na anọ ekwesịgo ịma mmọnwụ omenala Igbo debekwa na ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ruo arọ iri na anọ ekwesịgo ka a lụọrọ ya agwụ maka na mgbe ahụ ka ọ ya agawe ogo eji abụ ikolobịa nke ndị bekee na-akpọ rite of passage ọ dị n'ụka dị iche iche ndị kristian na-eme ndị juu na-eme ndị alakụba na-eme ya kama na ụka bịazi bịa mezie ndị igbo a na-arafuzi omenala na-eme omenelu ọ dịzịa ka ọ n'ibe anyị na-eme adịrọ mma ebe na ndị ụka tupu nwatakịrị abaa n'ogo ibe eji nwoke eme ọ ya enwe ibe a na-akpọ ịnata oriri ibe ịnata oriri na-eme wụ ka ọ wee marụ ibe niile dị na gbasara ibe ụka ahụ ka ọ wee marụ ibe gbasara doctrine ụka the same thing ndị juu na-akpọ ya n'ọnụ ndị juu bar mitzvah iwe ewe oge nwatakịrị ya elu wee gabezie wee bazie n'ikolobịa ibe eji nwoke eme omenala igbo na-akpọ ya ịma mmọnwụ ma ọ wụ ịba mmọnwụ mana ụfọdụ ndị bịa wee che na mmọnwụ ibe gbasara mmọnwụ wụ sọsọ iwe ọjọọ and ijekpere alụsị ọ wụrọ eziokwu omenala igbo debe different hierarchy nwoke ya anọ or nwoke ya agabe ka o wee zuo oke n'ihe eji nwoke eme tupu nwoke etonyite wee kpata ego wee sị na ọ chọ ichi echichi ekwesịrị ịbụ na mgbe ọ pee mpe ma ọ bụ mgbe ọ na-etonyite na amara ya mmọnwụ because na ịma mmọnwụ bụ ihe na-akwado ụmụ ikolobịa ụmụ nwoke ndị igbo ịba adulthood ịba n'ibe eji nwoke eme ụmụ ibe dị iche iche ịma mmọnwụ na-akụziri ndị Igbo mee na anyị tụvu ọ dịzịa ka ụmụ ikolobịa anyị a na-akpazi agwa ọjọọ nke izizi wụ secrecy ibe nzuzo nwatakịrị ọwụna marụ mmọnwụ nwatakịrị ọwụna balụ mmọnwụ a ya akụzirie the importance of secrecy iwe omimi dị na iwe nzuzo maka na mmọnwụ bụ iwe mmụọ ọ iwe nzuzo ibe ọ na-akwado nwatakịrị ahụ bụ na ọ baa na ikolobịa na ọ wụrọ iwe niile ọ vụ ka ọ ya na-ekwu maka na ịma mmọnwụ ya na-agwa gị na ebe mmọnwụ taa mmọnwụ akpọ gị ntụ n'isi mana o nwere ibe a ya eme gị mana ọ ya eme gị ibe ọzọ ọ mee ụmụazị ka aghọta the importance of secrecy the first iwe ndị Igbo ji wee mee ka a na-akụziri ụmụazị iwe wụ ịba mmọnwụ maka na ịfụta from your immediate family the next social cultural group ị ya aba wụ mmọnwụ mee eji wee wefute na ọ ndị okenye ya na-aba ụmụazị mmọnwụ ka a wee na-akụziri ha ihe gbasara ito okolobịa nke abụọ otu mmọnwụ na-akụziri ụmụazị Igbo bụ nnọrịta nwanne na nwanne irikọ nwanne nke ndị bekee na-akpọ socialization ụfọdụ n'ime anyị anaghị eje emume ụmụnne ba na-eme ma ọ wụ nzukọ ụmụnna ha maka na ụka agwago ha na ha jee na a ya egbu ha na eje na a ya enye ha nsị nke awụrụ eziokwu ya were maka ya na-agbalụ nwanne ha ọsọ mana ọ bụrụ na anyị weta ka na-ama mmọnwụ na-eme omenala mmọnwụ ọ ya na-akụziri ụmụ ikolobịa mkpa ọ dị na ba na nwanne ba ya na-erite nwanne nke ịtọ ibe omimi dị n'ịma mmọnwụ ma ịba mmọnwụ bụ na a na-anabata gị na ntozu ikolobịa maka na anaghị abụ odogwu abụ a na-eme odogwu eme nwatakịrị ọwụna awụ si na ya bụ ikolobịa kwesịrị inwe ogo ọ ya eru o wee bụ ikolobịa ọ nya mere na nwatakịrị baa afọ iri na anọ o kwesịgo nwatakịrị nwoke ekwesịgo na a ya amụ ya mmọnwụ maka na afọ iri na anọ a bụ oge kwesịrị na a ya arụrụ nwatakịrị agwụ na omenala Igbo mana kịtazi ụfọdụ na-awụzi ịrụ agwụ na ịma mmọnwụ ka iwe ọjọọ nke ịnọ o ji wee dị mkpa na a na-esi na ya wee kụzielu ha maka mmekọ nwoke na nwaanyị nke ndị bekee na-akpọ sex education a na-esi na ya wee kụzielu ha na nwoke ekwesịrị ijekwu nwanne kwasa nwanne ya iko a na-aprepa ha na-akwado ha maka ikolobịa ba ya eto na ka ba ya esi wee na-egbochi onwe ha ịdaba n'ọnwụnwa nke ise a na-esi n'otu ịma mmọnwụ wee kụzielu ụmụazị na-abịa ikolobịa maka ntachi obi ọ bụrụ iwe ọwụna nwoke fụ o kolofu obi ọ bụrụ iwe ọwụna nwoke fụ ọ gbaba anya o bebe akwa ọ bụrụ iwe ọwụna nwoke fụ o bebe akwa maka na a sị na o nwere iwe anya wụ gbaa mmee a na-esite n'otu ịma mmọnwụ wee kụzielu ụmụazị ahụ ka ba ya esi wee dị ike ọ nya mee a na-ama mmọnwụ a na-apịa ụmụazị ahụ ịtarị na ọ bụrụ iwe ọwụna nwoke fụ o bebe akwa isii na nke ikete maazụ productivity ịrụfụta iwe n'aka aka ọrụ ịdị ike ọrụ maka na a na-amụ ụmụazị mmọnwụ o nwee ibe dị iche iche a na-agụrụ ha ha na-eweta ibe niile a na-agụrụ ị ya eweta anakwa agụrụ gị ya ka i je zuo ori anakwa agụrụ gị ya ka i je na- nafụ mmadụ iwie kama na a na-agụrụ ya na ị ya arụ ọrụ dịka nwatakịrị rụfụta ya wee weta ibe ahụ ibe dịka ji a bịa na omenala Igbo mgbọsị a na-eji ama mmọnwụ bụ mgbọsị a na-eme ibe a na-akpọ iru ji ezi maka na a bịa na omenala Igbo a kọsịa ọrụ mmadụ chi ije were iwe ubie ọ naghị ewekọ ihe niile o nwere n'ubi o nwere ndị ọ na-arafu n'ọnụ ubie ka ndị agụụ na-agụ na ụmụazị enwere nne na nna wee welie wee rie dịka nwoke gwuchaa ji ọ ya arafu ji ụfọdụ ji n'ubie ụfọdụ obodo na-akpọ ya ije kpa mkpa ji ụfọdụ obodo na-akpọ ya ije gwu ji ọ site n'ịkpa mkpa ji ka ụmụazị torugo ịba na mmanwụ ya esi wee je wee je gwufute ji jee gbaa akpụkpọ aka ba mmiri jee rụọ ọrụ rụfute ya wee were ya wee bịa ibe e ji wee tinye otu ka ba malụ na o nwerọ ibe dị mfe nweta na ife ọwụna ba ya enweta n'ụwa na ba ya agba akpụkpọ aka ba mmiri ibe a na ụfọdụ ibe dị iche iche bụ ibe ịgba mmọnwụ na-akụziri n'omenala Igbo na-akụziri ụmụ ụmụ ikolobịa kama na abịazi ọ dịka ụka abịazi mee ya ọ dịka mmọnwụ awụ ibe ọjọọ mmọnwụ awụrọ ibe ọjọọ kama na ọ ka onye si debe ibe ya ka a ga-esi wee rịa ya Okay. maka na a sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ọba onye agbata obi ya were ya wee kpoo ntụ